Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Radio Rí-Rá.
Dia daoibh a chairde, tá súil againn go bhfuil sibh ar fad go maith agus chomh buzzáilte is atá muidne. Is muidne na GaelGals agus tá sibh ag éisteacht lenár bpodchraoladh nua le Radio Rí-Rá.
Is ochtar cairde muid, le suimeanna agus pearsantachtaí éagsúla, a bhaineann sult as an saol ar fad, agus go háirithe an saol trí Ghaeilge. Chuireamar tús le leathanach Instagram sa bhliain 2019 don chraic agus lenár suimeanna éagsúla a léiriú. Anois, tá 1,200 duine dár leanúint. Beidh triúr againn ag labhairt libh chuile choicís faoi thopaicí éagsúla ar nós ceol, clár teilifíse, smidiú, saol na Gaeilge agus go leor rudaí eile! Ach sin go leor faoin podchraoladh. Anois cuirfidh muid muid féin in aithne daoibh. So, is mise Alswyn, is as Contae Chill Dara dom, tá mé 25 bliain d'aois agus tá mé ag obair in earnáil na Gaeilge. I m'am saor, is breá liom a bheith ag freastal ar cheolchoirmeacha agus ar féiltí ceoil. Faraor, ní féidir liom sin a dhéanamh faoi láthair, so tá mé ag léamh an-chuid, ag labhairt leis na cailíní ag gach uile deis, agus ag baint sult as an am saor atá agam i dianghlasáil. Tá mé ag súil go mór leis an podchraoladh seo agus tá mé ag súil le aithne a chur ar na éisteoirí a bheidh againn agus bhur cuid tuairimí a chloisteáil chomh maith. Haigh a chairde, is mise Aoife, táim 24 bliana d'aois. Cosúil le gach duine eile anseo, d'fhreastal mé ar Ollscoil Má Nuad agus is iar-bhall den Chuallacht Cholmcille mé. Tá an-suim agam i gcúrsaí ceoil, gcúrsaí faisean agus is breá liom a bheith ag taisteal. Tá mé ar bís faoin an podchraoladh seo. Tá súil agam go mbeidh an-craic againne agus le cúnamh Dé bainfidh sibhse sult as freisin.
Is mise Clíona. Tá mé ceithre bliana is fiche d'aois. Is as Contae Lú mé. Tá mé ag obair in earnáil na Gaeilge. Is aoibhinn liom cúrsaí spóirt agus tá mé buzzáilte a bheith libhse ar an bpodchraoladh.
Is mise Dúlra agus tá mé dhá bhliain is fiche d'aois. Is múinteoir Gaeilge agus Ceoil mé ag an dara leibhéal agus is as Contae Shligigh dom. Táimse ag súil go mór le labhairt libh faoi na rudaí a bhfuil spéis agam iontu, is iad sin cúrsaí ceoil, ainmhithe, go háirithe madraí, cúrsaí faisin, cad eile, inbhuanaitheacht, an timpeallacht, cúrsaí sóisialta agus go leor leor leor rudaí eile. Hi guys, is mise Lucy, táim dhá bhliain is fichead bliana d'aois agus táim i mo chónaí i mBaile Átha Cliath. Bhuail mé leis na cailíní agus muid ar fad mar bhall den Chuallacht in Ollscoil Mhá Nuad agus táim chomh buíoch a bheith páirteach agus ar bís a bheith páirteach leis na GaelGals. Bhain mé mo chéim amach i mbliana agus yeah, is aoibhinn liom an Ghaeilge agus is aoibhinn liom í a spreagadh agus a chur chun cinn agus táim ag tnúth go mór le mo chuid tuairimí agus suimeanna uilig a roinnt libh ar an bpodchraoladh seo. Woohoo! Is mise Rachel Nic an Rí. Táim trí bliain is fiche d'aois. Is múinteoir bunscoile mé. I m'am saor is maith liom a bheith ag éisteacht le ceol agus ag léamh agus ag caitheamh ama le mo cairde na GaelGals. Agus tá mé go hiomlán gafa le cúrsaí faisin. Hi a chairde, is mise Róisín. Rugadh agus tógadh mise sa Trá Bháin i gConamara. Tá mé thar a bheith paiseanta faoi chearta teanga agus an teanga a normálú go ginearálta. Tá mé an-tógtha le Instagram agus TikTok. Ceapaim gur bealach deas iad an teanga a chur chun cinn agus freisin is bealach deas le bualadh le daoine nua. Tá mé i ngrá le ceol, is craoltóir raidió mé agus oibrím le Conradh na Gaeilge mar fheidhmeannach cumarsáide.
Hello a chairde, is mise Sinéad Ní Scolaí, táim 24 bliana d'aois. Rugadh agus tógadh mé i mBaile Átha Cliath agus tá mé fós i mo chónaí i mBaile Átha Cliath. Is nuachainteoir mé freisin, hup na nuachainteoirí, feicim sibh, mo cheol sibh, is breá liom sibh. Anois is múinteoir bunscoile agus láithreoir raidió mé. Is dócha go ginearálta is díograiseoir cultúir mé, is dócha gur féidir é sin a rá. So rud ar bith atá bainteach le cúrsaí ealaíona beidh spéis agam ann. Anuas ar sin, tá mé gafa le Twitter. Ó na meáin shóisialta ar fad, is breá liom Twitter agus caithim an chuid is mó de mo shaol ar Twitter, tá sé kind of as smacht ach is breá liom é. Táim ar bís le bheith ag cur tús leis an bpodchraoladh seo cosúil leis na gals ar fad eile mar go mbím saghas uaigneach ag déanamh mo chlár raidió féin ó am go ham le bheith ionraic agus mar sin nach deas an rud é a bheith in ann plé a bheith agam leis Na cailíní agus cairde, is deise, is éirimiúla, is spreagúla agus is greannmhaire ar domhan anois agus tá súil agam go mbaineann sibhse, na héisteoirí, an-sult go deo as an bplé chomh maith.
Bígí linn gach coicís ar Raidió Rí-Rá agus is féidir leanúint orainn ar Facebook, Twitter agus Instagram. Nó is féidir libh labhairt linn ag na Gaelgals at gmail ponc com. Idir an dá linn, áfach, bígí deas libh féin agus lena chéile. Slán!